Ọ dị mma, achọrọ m ịkọ akụkọ otu nwaanyị. Nwaanyị a jezutere ọkammụta Ngozi Okonjo-Iweala na ndụ ya. Ihe merie ọ naghị akọcha ya akọcha. Rukwe tata, nwaanyị ka na-akwa arịrị njezute o jezutere Ngozi Dọkịta ya bụ Ọkammụta Ngozi Okonjo-Iweala n'ihi mkpa akụkọ a dị aga m akọ ya n'Igbo m kọchakwa ya n'Igbo akọkwa m ya na bekee maka ndị ọ ga-adị mkpa ikesa ya ihe o ji dị nnukwu mkpa ka gị bụ onye na-ege m ntị nụọ akụkọ a ka ị wee mara na ozi anyị na-ezi abụghị maka ihe efu ka anyị ji ezi ọ maka ihe dị mkpa ọ na-ewute m ihe Ngozi mere nwaanyị a ọ na-ewute m ihe o mere nwaanyị a mana gee ntị soro ejijere a ruo n'isi ka ị wee ghọta ka ya bụ ihe siri mee na ihe mere na njedebe ya ị ghọtara ihe m na-ekwu ihe o mere nwaanyị a ọ na-agbawa m nwa obi ọ na-ewutekwu m nwa kemgbe nwaanyị ka na-akwa arịrị njezute o jezutere ọkammụta Ngozi Okonjo-Iweala bụ onye nke anyị yes I want to talk about an encounter a woman had with Dr. Mrs. Ngozi Okonjo-Iweala.

She is our own, but the woman is really suffering in pains. Tupu m a na-akọrọ gị ihe mere na ka o siri mee, gegodi ntị na njule ndị a ka i wee ghọta ihe ejijere a ji wee dị mkpa na ndụ gị bụ onye na-ege m ntị. Ngwa ka anyị gaa.

ndị nne ibe m unu anọkwa ya Anambra kwenu Enugu kwenu Ebonyi kwenu achọrọ m ịkọwa etu e si esi ofe onugbu n'asụsụ Igbo na-etinyere ya bekee abụ m nwaanyị Anambra ihe eji mara ndị Anambra bụ ofe onugbu na nni ya ha naabọ na-ejekọ ị chọọ ịmalite isi ofe onugbu ọ bụrụ na ị nwere onugbu na be gị ị ga-akpata ị gaghị afịa ị chọọ onugbu onugbu dị mma na-esiro nnukwu ike i gote ya i gote ede biko ka m kọwaa ya ọfụma ihe anyị chọrọ onye ga-akọwala anyị ihe a otu esi esi ofe onugbu ị ga-agwa anyị onugbu ego one ị ga-egote ị ga-agwa anyị mmanụ ee, ị ga-agwa anyị mmanụ ma gee m ntị ka m kọwaa ya ọfụma. mmanụ ihe ọ bụla ị ga-ego ihe niile ị ga-eji go ị ga-eji sie nni ị ga-ego gbọdọ ha ncha n'ahịa gwa anyị nke ego one ị ga-ego ee nke ego one ọrụ ọ chọrọ go ọ sọrọ go mana ị ga-agwanata anyị nke ego one ị chọrọ igo ị ga iri atọ ka anyị ga- ka anyị na-ekwu maka ihe a maka ịma na ana m atụ iri ego ya wee ebe iche na a sịkwa na m ama asụ English mana ọ bịa tinye mmadụ 30 so o nwee ka i si mee mistake padọkwue afịa mmadụ iri atọ ị gaa afịa igota mmanụ ị ga-egote ga-abụ one bottle one bottle one Eh, nụ. i gote ede obere nkata ede anwa ga-abụ ede

obere nkata nkata eji ewepụta ihe n'akụkụ ụnọ obere nkata ihe dịka narị naira ise narị naira ise mmanụ mmanụ narị naira ise otu ololo mkpọ mkpọ ololo mkpọ mmanụ anyị abịa n'ịsha ịsha narị naira ise anyị abịa n'ose Gani hapụnị. Ose naira iri naira iri ose naira iri ogiri naira iri abụọ naira iri abụọ azụ
Puku.

i siwe mmiri n'ọkụ mmanụ ka anyị ga-eji wee sie ya i sie mmiri n'ọkụ uri gị adịgo i mechego uri gị ị sụchago ya. mgbe ị na-asụ ya ị ga-etinye ya mmanụ ihe kpatara ị ga-eji tinye ya mmanụ bụ mgbe ị ga-etinye ya n'ime mmiri ji esi ya ka o wee gbalie ọsịsọ mmiri ị ga-eji wee si ya ga eh, mmiri ị ga-eji si ya ga-abụ bọtụlụ ololo mkpọ eji agba mmanụ anyị ma ololo mkpọ eji agba mmanụ n'ahịa anyị ma ololo mkpọ eji agba mmanụ n'ahịa ebe ọ bụ na ọgụ mmadụ ịtọ ka anyị na-esiri ihe mmanụ mmiri ị ga-agbanye ya ga-abụ ololo mkpọ ahụ ga-adị one ịtọ ịtọ ịnọ ọsụba mana tupu isibe uri ede ahụ na azụ niile ị ga-eji wee si ya isiche gị ya debe ede mgbe ị tinyeziri mmiri ị na-enene mmiri iji wee sie anụ na azụ na-enene uri ede ị ga-etinye ha naabọ ga-agakọ ọnụ o nwere nke ime agbanye ya mmiri ọ karịa ị werezie uri ede ahụ na mmiri anụ ahụ ịgbanye werezie uri ede mee gịnị kụnye ya ka ọ na-asụgharị itinye ịsha gị itinye ose gị ka o wee gbachaa ọnụ itinye ụzịza mkpụrụ ya maọbụ akwụkwọ ya ha ncha asụgharịba ọ na-asụgharị ị na-akpagharị ya ka ị na-akpagharị ya ka ị na-enene ma mmiri itinyere ya ọ dịkwa ọ- ọ dịkwa lada ọ dabakwara na azụ itinyere na ori ede maka na ụfọdụ ofe ede na-abụ isicha ya ọ kwụrụ gbagam mana ihe ga-eme ọ kwụrụ gbagam nwere ike ịbụ ụdị ede o o nwere ike mmiri itinyere ya ama adaba ị ma na ị ga-edowe mmiri ọkụ n'akụkụ ma ị na-esi nri ahụ ọ bụrụ na ị ga-agbanyekwu ya mmiri bụrụ mmiri ọkụ ahụ ada agbanye mmiri oyi n'ofe gbanye mmiri oyi n'ofe o nwere ka o si eme ofe ọ mmiri ọkụ ka ị ga-agbanye ma ị na-esi ofe ịgbanyezie ya mmiri ọkụ ahụ ọ sụgharịa ichere ya nwantịntị oge ka ọ na-asụgharị ka ị na-akpagharị ya ịsha ose ụzịza azụ maọbụ okporoko ndị ka anyị na-etinyere ndị di anyị anyị asachacha ya ọfụma debe ọ ga-eghe iji nwayọọ tinye ya emekwe ka ọ gbalịa iji nwayọọ na-akpagharị ofe ahụ mgbe ị na-akpagharịzi ọ sụcha onugbo gị ị ga-amachi ya amacha gbaa ya n'anwụ nwa nkenke oge ịgba ya n'anwụ ịmacha ya mgbe ị na-amacha ya ọ bụrụ na ofe ede imekwe ka onugbo ahụ gbarie ị ga-ahapụ ya ka ị na-amachi ya ọ ga-anọ ogologo ogologo ịmachacha ya ọ chaa acha ụfọdụ na-eje sikwa ya n'ọkụ anaghị esi ofe onugbo n'ọkụ mgbe ị na-amacha ya ka ị ga-amachapụ inyi ịmachapụ inyi o ọfụma i were nnu sachaa ya maka ọ bụrụ na aja dị na ya aja dị na ya eme gịnị ọ pụọ i werezie onugbo ahụ mgbe ahụ ofe ahụ asụgharịgo ọfụma ị nene ya nnu fụ na nnu dị ya wetakwa ogiri anyị dị ị ga-etinyekwu ya ogiri ha ncha na-asụgharị ogiri ị ga-etinye ya ga-adị lada ya na e- ori i tinyere na ịsha i tinyere na azụ i sinyere ọ sụgharịa sụgharịzi ọfụma itinyezie ya onugbo ha ncha niile emewe gịnị ọ sụgharịa ihe ndị ahụ niile eme gịnị asụgharịkata ọnụ bụrụzie ofu o nweghị nke ị ga na-anụ ụtọ ya iche ị ma anụ ụtọ ogiri iche ị ma anụ ụtọ ịsha iche ị ma anụ ụtọ azụ iche ihe ị ga na-anụ bụ ụtọ gịnị ofe ede ya bụ na taste niile bụ gịnị ofe ede anyị ncha niile na-asụ gịnị pọtọ pọtọ na-atọ gịnị ofu ụtọ
ọ dị mma ka ị gechagoro ntị ma kirichaa ya bụ ejijere kedu ihe ị hụrụ ebe ahụ ị hụrụ ebe ụmụ nwanyị na-agba mbọ ka ha kọwaa ka esi esi ofe onugbu ọ bụghị na ha amaghị ka esi esi ofe onugbu ka ha kọwaa ya n'asụsụ Igbo ọ bụghị na ha amaghị ka esi esi ofe onugbu kama na iji Igbo kọwaa ka esi esi ofe onugbu hịara ha ahụ ọ bụghị na ka esi esi hịara ha ahụ mana ibe ọ bịa gbatịrị ha bụ gịnị na gịnị ka ị ga-egote ihe ego ole ka ị ga-egote ọ bụrụ na mụ nwa dịka onye Igbo amaghị m bekee chaa nwanne m maọbụ nwa m nwaanyị ejechaa nọta m sị ya ngwa ka i je ahịa jee zụkọta ihe anyị ga-eji wee tee ofe onugbu ọ bịa gụwara m bekee asị m ya na bekee a na m achọghị ya o nwere ike ọ na-akpọ na bekee mụ nwa sọ Igbo ka m na-aghọta ọ bụrụ na ọ sị m na a ga-eji azụ naira iri abụọ na ise wee tee ofe ajụwa m sị azụ naira iri abụọ na ise ọ bụ ebee ka a ga-egote nke ahụ ọ n'Otuọcha ya bụ otu mkpụrụ azụ enwedị ịgakwude n'Otuọcha ị ma ngotenwu azụ ebelu amaghị m ebe a ka ga-egotenwu azụ naira iri abụọ na ise echere m na onye na-ekwu okwu mgbe ahụ o kwuru azụ naira iri abụọ na ise na ihe o bu n'obi bụ azụ naira puku abụọ na ihe na narị ise naira puku abụọ na narị ise ọ bụrụ na ihe o bu n'obi kwuo iri abụọ na ise unu ahụgo na ya bụ ihe bụ nnukwu nsogbu ka m banyezie n'akụkọ nwaanyị nwaanyị a bụ onye gụrụ akwụkwọ nke mbụ na onye Igbo nwaanyị gụrụ akwụkwọ na Naịjirịa gụchaa akwụkwọ na Naịjirịa wee pụọ obodo oyibo dịka ndị ọzọ si apụ mechaa lụọ di nwaanyị alụọ di ya na di ya ebirikwe na London wee nọrọ ebe ahụ wee mụchaa ụmụ ha o wee ruo otu ụbọchị nwaanyị ewee sị ka ya jee chọọ ọrụ na UN United Nations ọrụ UN ka o jere ịchọ nwaanyị bụ onye ji aka ya wee kọrọ m akụkọ a Ọ agha- anaghị m akọ nke a abụghị akụkọ akụkọ ee ee e, mbe ejebe nke a bụ akụkọ mere eme ihe Ngọ mere ọ ka na-ewute m taata ọ ka na-ewute m taata ịgwa gị eziokwu nwaanyị ewee luo ọ gwakwa m na ọ bụkwa sọsọ ya jelu njụle ahụ na enwechakwara ya onye onye ofe mmanụ aha ya bụ Wale na o sokọ wee je ya bụ ije nwaanyị si m wee sị m na ọrụ a ya jelu njụle ya na ọ bụrụ na ya nafere n'ọrụ ahụ na ya gara ịbụ ọnọchi anya ya gara ịnọ ka ọnọchi anya mana o jere ebe ahụ o wee ruo oge a ga-eji jụ ya ajụjụ o wee bụrụ na ndị akatamkpo a kpọrọ ga-ajụ ha ajụjụ ga-ajụle ha na njem ahụ na ofu onye n'ime ha bụ ọkammụta Ngozi Okonjo Iweala onye nke anyị mhm. nwaanyị ahụ sị o wee ruo n'oge nke ya ya abata wee bụrụ na ngọọ heu nsogbu ngọọ wee nee anya n'aha ya wee hụrụ na onye Igbo ngọọ wee sị ya wow you must be from Africa nwaanyị sị ya sị ya ee yes mhm. o wee sị ya precisely Nigeria asị ya yes o wee sị ya okay um, kedu o bu ụzọ o bu ụzọ sị ya what food do you like most ka ọ bụ na ọ jụrụ ya n'Igbo kedu nri ka ị kacha amasị gị nwaanyị sị ya wee sị ya ụtara na ofe onugbu amakwu m na ya nwa koyiri onwe ya okwu ka ngọ koyiri okwu ọ sị ngọ wee meghe ọnụ wee sị ya ngwa maka ọ sịzie ka ya laa be anyị maka na ngọ bụ na onye igbo o puru epu ọ mịghị amị nwanne o puru epu ọ mịghị amị sị ya ngwa ka anyị laa be anyị Ngọọ wee sị ya, n'asụsụ Igbo, kọwaara m ka esi esi ofe onugbu. Nwaanyị sị ya wee tie aka n'isi. Ka ọ gwara ya kọwaa ka esi esi ofe onugbu, ọ sị, uru ọkụ, ọkwa onye nọ n'ụlọ ntụ oyi nọ na ya. Hehe, nwaanyị sị uru ọkụ wee si n'elu si n'ala gha- gha- ya ka kpọọ ya n'ihe ngọọ mere wụ o wee kpara mkpịsị odee na akwụkwọ na-ene ya anya ya wee bido na-atajọgharị ọnụ ọ sị ya kwuo kwuo kwuo kwuo tinye ha na bekee ebe ahụ ọ mịpụrụ ya ọkpụ ya kwuo kwuo tinye bekee ọ mịpụrụ ya ọkpụ nwaanyị sị ee ya wee kwugide kwugide kwugide wee kwuchichichichaa o wee doo ya anya na ya dara na ọ sọ ofu ajụjụ ahụ ka ngọọ jụrụ ya na ọ sọ ofu ajụjụ ahụ ka ngọọ nke anyị jụrụ ya nwaanyị sị ya wee si n'ebe ahụ pụta anya mmiri wee ju ya anya gịnị ka o mere na ọ sị ya n'asụsụ Igbo kọwaara m ka esi esi ofe onugbu ọkwa ụdị ajụjụ a a jụrụ n'ejijere a ebe ụmụ nwaanyị nọ na-akọwa unu ahụ ebe ọ nọ na-agbado ha o sighi ha n'aka maka na ọ ihe na-eme ọtụtụ ndị Igbo Ọ- ma gị nwa na-ege m ntị ọ hịara ahụ akpọpụta gị ugbu a ịkọwanwu ka esi esi ofe onugbu na-etinyeghị ihe bekee nwaanyị si ya wee pụta bee na nke kacha ewute ya na wale na a jụkwara ya ụdị ajụjụ a mana ọ na yoruba wale wee lachakọrọ ihe niile na tata na wale bụzi wale bụzi oke mmadụ nwaanyị si ya wee bee na ya kọwata ka esi esi ofe onugbu na ya makwuru ka esi esi ofe onugbu mana ọ nọ na ọ nọ n'ala igbo wee too na port harcourt ka ha biri port harcourt ka ha biri nke bụ eziokwu ọ si ya wee were ekwentị wee kpọọ nna ya wee kọọrọ nna ya ihe agabigara na ya nọ n'ekwentị na-ebe nna ya na-ebe mana ebe o si kacha njọ bụ na i jee haa na ụdị njule ahụ ọrụ akwa gị na onwezikwa ihe ọzọ gbasatara UN ọ sọ gị ya wụrụ UNESCO wụrụ USAID nke ọbụla kwa ị ma nwetenwuzikwa ọrụ n'ụdịrị ebe ahụ ọzọ ma ọ bụrụ ha na na i jee n'otu daa ya maka aha gị ga na-akụ mgbịrịmgba niile dịka onye dara ada o wee bụrụ otu a ka nwaanyị siri jee njule ọrụ ọ bụrụ asụsụ Igbo ọ bụrụ asụsụ Igbo asụsụ Igbo gị nwa na-agba ụkwụ o wee bụrụ asụsụ Igbo a gị nwa na-agba ụkwụ ị sị na onweghị ihe o mere o wee bụrụ ya kwaturu nwaanyị ị ma na kemgbe a ihe a mere nwaanyị si m mụ na anyị ka na-achọgharị ngọ ana m achọ ngọ kemgbe ka m yọwa ya mgbaghara n'isi nwaanyị a biko ana m achọ ya kemgbe ka m yọwa ya mgbaghara maka mkparị ọ natara n'aka nwaanyị a ịgwa gị eziokwu maka na ọ mkparị ka ọ bụ kee ka ị ga-esi were kwachakọrọ onwe gị buru onwe gị bịa n'ihu ngọ ngọ ọ sị gị kọwara ya ka esi esi ofe onugbu ya wụ ị chọrọ enye gị ọrụ ahụ edunyezie gị duru ndị mmadụ bịa anị igbo ịbịakwazie gị duru onye ọcha bịa anị igbo na enwe ihe a chọrọ ime ọrụ un ịnọtakwazie ebe anyị sụbakwazie bekee onyezi ga-atapịara onye ọcha ihe a na-asụ ọ ihe a chọrọ ụdị ihe a chọrọ imere nwaanyị nwaanyị si m ya wee si di ya ngwa na ha na-ana naijiria ha wee dukọrọ ụmụ ha na ọ sọ diọkpara ya ka a hapụzi na lọndọn dukọrọ ụmụ ha nọtawa naijiria nwaanyị wee sị m ugo ọcha ebe ọbụla i jere kọọ akụkọ m ebe ọbụla i jere kọọ akụkọ m ugbu a ka m ma na asụsụ igbo ama m gba- ama m gbakwu ya n'ụkwụ biko onye ma ebe m ga-enweta ngọọ mee ka ozi a ruo ya aka na aka m na-achọ ya ka m yọọ ya mgbaghara n'isi nwaanyị a maka nwaanyị a maka mkparị nwaanyị a nyere ya maka na ọ fụgoro nwanne ya nwaanyị ọ gụọ ya agụụ ka ya nye ya ọrụ mana ọ bịazie wụọ ya n'ala maka na nwaanyị a wụrụ ngọọ n'ala ọ na-agbawa m obi nwaanyị a ọ bụrụ na m nọrọ nso enweta ọ maka na ụbọchị ahụ kọrọ m ihe anụghị m nnọọ m ọ- ọ- obi obi salasala dị m maka na ọ bụrụ na obi salasala dị m ụbọchị a m pịakata gị ụtarị m pịakata gị ụtarị ee aga m isi dị ebe ahụ ebuna gị ọ enye m ya ebuna gị ebuna ee ngọ biko gbaghalụ o ngọ biko gbaghalụ ekwu ihe a nwaanyị a mere biko gbaghalụ o ee mụnwa bụ nwa maazị ugoọcha eji m isi ntu na ikpere ala were arịọ gị biko ee eh, gbaghara nwaanyị a otu o si wụọ gị n'ala ọ ọ kọwata ka esi esi ofe onugbu mana ọ na-eri ofe onugbu ọ ọ nwekwara ọnụ o ji wee sị ee ụtara ọ ọ- ụtara na ofe onugbu nke onye siri ka ọ na-eri dị ọhịa ị ga-ajụ kedu na onye si na-esi nke ahụ ọ na-eri maka na ọ bụrụ na ya bụ nwa agbọghọ na mgbe ọ nọ na-eto na ọ na-aba usekwu na-esi nri na ọ na-eje ahịa azụkọ ngwa nri eji esi nri na ọ bụrụ na ọ ma ihe bụ ọnụ ọgụ n'asụsụ Igbo kedu ime na ọ gaghị ama nekwe nekwe nekwe ngwa nri eji esi ofe onugbu mana ọ na-eri ofe onugbu ọ ya kacha adị ya mma n'ọnụ ọ bụ ofe onugbu ka ọ kacha alakụrụ ọ na-atọ ya nke onye ọzọ siri nwaanyị Ọ- ọnwa ha na ị nọ m nso ugbu a apịa m gị ụtarị ngọ biko gbaghalụ o ngọ biko gbaghalụ gbaghara ya o ngwa o ka ọ dịzie mgbe anyị hụrụ ka anyị kpaa ya ọfụma ee ka nye ngwakwuzie ya ayịyọ niile nwaanyị si mụ yọọ yọọ gị n'aha ya biko o ọ ka na-achọgharị ka a yọọ gị mgbaghara biko biko gbaghara m ngọ ngọ biko gbaghara m gbaghara nwa nwaanyị a biko gbaghara ya o ngwanụ gbagharazie o mm, gbagharazie ya mm. yes um, now you are done watching the the women as they strive to explain how to prepare onugbu soup yeah bitter leaf soup in Igbo language how to prepare it in Igbo language

In Igbo language, which food do you like most? And the lady answered, according to her story, ụtara na ofe onugbu, ụtara akpụ na ofe onugbu, that's cassava fufu and uh, bitter leaf soup. And Ngona said, in Igbo language, explain to me how to prepare onugbu soup.

ee ee no vex ewena iwe o ewena iwe ụdị mkparị ị nata n'aka nwaanyị a ọ bụrụ na m nọ ebe a m pịachịcha ya ụtarị ya mana ọ dị- ya dịbazie mgbe ọbụna m hụrụ gị n'ihu na ihu ihu ya ihu na ihu nwanne m ee ee m, ee daa mgbe ọbụna m nwere ohere fụ gị ihu na ihu ana m achọ oke mgbe ahụ ka m yọọ gị ka m yọọ maka mkparị ị nata n'aka nwaanyị a biko mgbe ọbụna m fụrụ gị ihu na ihu ọ ga-amasị m ka m yọọ gị biko o gbaghalụ ọkwa mkparị ị nata aka n'aka nwaanyị biko gbaghalụ o biko o